Moni ndine Jaki, tiye ticheze. Masiku akuyenda bwanji? Ine makora. Ndangobwera ndi nkhani imodzi eti ndaona nkhani ina yake yomwe yandikhudza. And I feel kuti we need to talk about this. Tikambirane nkhani imeneyi. Yes. Akuti mu 2021 abambo apabanja a Mike Phiri pabanjapo ali pabanja ndi akazi awo akuti a Yamiko Banda akazi awo azaka 28 a Mike Phiriwo azaka 30 anthuwa aku Mzimba amakhala ku Mzimba nde a Mike Phiriwa anayamba chibwezi kuseri nkupereka mimba kwa mm, mtsikana wina ake sanamutchule mtsikana nde akuti anavomera kunena kuti mimbayo njanga mwanayo ndizikuthandiza kulera kaya abale ake am- amkaziyo uyu mkaziyu amtsikanayo amafuna kuti amukwatire which is impossible nanga si mamuna adakwatira kale koma amafuna amkwatire nde anakana eti anasa- sangakwatire koma anavomera mimba ndi mwana ali zaka ziwiri koma strangely enough pamene pakutidabwitsa mponena kuti mtsikana uja anamtenga mwana uja kukamutula kwa ndani kwa abambo aja a Mike Phiri knowing kunena kuti akukhala ndi akazi awo knowing kunena kuti mimbayo iyeyo amapanga za mseri eti ndi abambo amene ajawa and now mwana uja apezeka kuti akuti amammenya kwambiri amutchola msana amutchola spinal cord ali ndi mainjuries pa spine mpakana anali kuchipatala ndipo waulula ndi mtsikanayo mayi wake wa mwanayo kunena kuti zikuchitika ndizi mpaka nkhani yapita ku polisi mpakana anthu awiriwa ndi awa- awatani awamanga nkhaniyi ndiyang'ane makona atatu yoyamba ya mtsikanayo eti i don't know kuti mtsikanayo ndi wazaka zingati koma i don't understand kunena kuti anapanga chisankho choyenda ndi mwamuna wokwatira one eti that is wrong eti dani kaya wina atsutsa kaya atani atani that is wrong anapanga chisankho chomuberekera mwana eti and i think ndi mmene alemberamo munthuyu anali ndi chiyembekezo choti ndikamberekera mwanayi ndikatenga mimbayi n'kumuberekera mwanayi andikwatira eti ndi mwamuna aja anavomera kuti ndimusamala koma sindikukwatira i think eh, that was good enough ndimusamala kunena kuti munthu ngati wanena kuti amusamala eti ngati simuli shuwa kuti masamalidwe ake akhala bwanji kupita ku khoti ku khoti kuja amapereka oda ndithu chigamulo gamu kunena kuti munthu adzikupatsani ndalama mwakuti pamwezi chithandizo kwa mwana eti nde sindikumvetsetsa kuti zinatani kuti akamutule mwanayo kwa bambo because anthu akuzanena kuti iye ayi mavuto ndalama koma munthuyu anavomera kuti azimuthandiza mwanayo mwaona ndiye chimene anamtengera mwana uyu ine zikundionekera ngati kuti mtsikanayu ananyanyala kuti oo mkukana kundikwatira mtengeni mwanayi ndi inu which is wrong olo akanakhala kunena kuti let's say mamunayu amakana kwa ineyo ngati mamuna akumkana mwana sungamtenge kukampanga fosi kumusiyira mwana uja ndizoopsa ndizoopsa chifukwa choti ngati sakumfuna mwana ukamusiyira bwa komanso mwanayo musayiwale kunena kuti wabadwa mwamuna ali pabanja kale mwachinyengo eti which means kunena kuti anabweretsa mpungwepungwe mnyumba mwa bamboyo mkaziyo mkazi wa abamboyo ndiye kuti kunali wowowowo kunali wowowowo kumeneko mwapereka mimba mwapereka mimba ee kufika point yoti okay chabwino ingovomerani muzintani muzimulerera kumweko eti palibe mkazi amene zingamsangalatse zimenezo zokuti mamuna wake wapita kukapereka mimba wako eti ndeno ambweretsenso mwana uja kuti iweyo udzilera mwana kunena kuti mamuna wako wakapereka mimba uko eti anthu amatha kupeza mkazi wa mwana kale amatha kupeza mamuna wa mwana kale kusiyana kwake nkonena kuti ukumuvomera munthu uja ukudziwa kuti pali kale chani pali mwana ukumuvomera ukudziwa kuti munthu uyu ndi package akubwera as a package sakubwera yekha akubwera ndi mwana ndeno wavomera zonse koma zonena kuti mwatengana nde pakubwera mwana after imene ndi nkhani ina eti imene ndi nkhani yobweretsa mavuto nde sindikumvetsetsa kuti munthu amayiyo anaganiza bwanji ndipo mwana wang'ono mwana wa zaka ziwiri kuchita kusiyana bwanji ndi mwana wa zaka ziwiri kukamtula kunyumba kwa mkazi wina mkazi onena kuti iweyo wapanga chinyengo ndi amuna ake kuti mwanayo abwere mwaona mwanayo ndi osalakwa in any way whatsoever mwanayo ndi osalakwa olakwa ndi anthu akuluakuluwa eti ndiye anakamusiya mwana sindimvetsetsa kuti ungamagone tulo bwanji usiku wakamusiya mwana wako wang'ono ngati ameneyo m'nyumba mwa munthu wina eti olo akanakhala kuti mamuna wakana ine ndimanena kuti basi teni tizivutikira limodzi eti kaya tikudya chani tizidyera limodzi kaya kaya ndi katherere kakang'ono tigawana hafu bola mwana wanga ndikudziwa kuti ali bwino bwino nde apopo mtsikanayo kwa ineyo sizili right ndi abale achewo sindiziwa anaganiza bwanji ndeno tiyang'ane bamboyo iweyo mwatokosatokosa wakapereka mimba uko eti mwambweretsa mwana pakhomo yes pakhomopo pali mavuto mkazi wako ndiwokwiya kwambiri koma mwanayo ndi wako mesa wavomera mwanayo ndi wako chomwe ukumpangira nkhanza mwana wako yemwe ndi chani ine anthu sama ndi- ndi- sindimvetsetse kuti kaya ana ati amaoneka ana ineyo kuti mundione zaka zingapo zapitazo ndali kena kache kena kache mwadziwa kuti kamunthu kongooneka ka- ka- ka- kachisawawa ka- munthu you can never imagine tsogolo la munthu simungadziwe kuti tsogolo la munthu uyu ndi lotani eh, kamunthu amene ukangooneka simple choncho koma mawa simuziwa kuti azakhala ndani amene ndi chani eh? komanso kungokhala ndi chikondi chikondi olo akanakhala kuti si wako ndi wamkazi wakoyo osangomkonda bwanji ndi munthutu I don't- ine i don't understand kuti anthu amaganiza bwanji ndi kumamenya mwana kumtidzimula nkhanza kummenya mwana kummenya mpaka na mwana kumamuthyola choncho akanatha kumupha mwana ameneyo eh? atulukapo bwinobwino ndi manjaliza ameneyo wako mwana ayi abambo amenewo eh? imene ndepati yachiwiri pati yachitatu akazi akaziwo alakwiridwa eti mamuna wapita wakapanga chi- chi- chigololoko wakatani wakaberekako mwana point ndiyonena kuti wakulakwira yes koma mwanayo ndiosalakwa two you had a choice mkaziwe kunena kuti situation ukuyivomera kapena ayi ngati sukuyivomera musiye mamunayo eti kulikuno musiye mamuna kusiyana uzizuza mwanayo mwana sanakulakwire kalikonse chimene mukumzuzira mwana wa eni chi ndi chani mpaka nakuma- osauza amayi ake kuti bwera uzatenge mwana wakoyo mtenge mwana wakoyo sindikumfuna kusiyana kunena kuti kumamenya mwana wa eni ake mpaka nakumuthyola kumthyola msana mwana wa zaka ziwiri ndipo olo mwana wa zaka ziwirizo kuti kumumenya kummenya kutani kummenya kuti chani mpaka kuthyola mwana msana ndi nkhani ya kupempheratu ndi kufuna chikhululukiro zoopsatu zimenezi eh anthu tiziganiza katatu kanayi eti mukamaka- mukamayenda ndi azimuna a eni ake ndi ma expectations munthu ndiokwatira nde ukuti akukwatiranso bwanji how does that work eh? mamuna iwe ndiwo wokwatira chimene ukupita umakapereka mimba mu- kunja basi ubwereso kumazuzanso mwana wako yemwenso m'nyumba zikukhala bwanji anthu eh? tiyeni tiganizenso tiyeni tionenso eti sizabwinobwinoyi nde timva magamulo ake kuti zathera bwanji koma